Thug an Ghaillimh agus Cill Chainnigh aghaidh ar a chéile i gcluiche cinniúnach ag an deireadh seachtaine, cluiche go mbeadh tionchar nach beag aige ar an tsraith. Tar éis dóibh Port Láirge a chloí an tseachtain seo caite, an éireodh leis an bhfoireann óg ó Ghaillimh a darna cluiche as a chéile a bhuachaint? Nó an éireodh leis na Cait, na Gaillimhigh a chloí don tríú huair as a chéile, idir chomórtaisí sraithe agus craobh? Mac Dara Mac Donncha, atá i mbun tráchtaireachta.

An poc sleasa ag Cian Kenny. Fanann sé taobh céanna na páirce. Jordan Molloy ag iarraidh seilbh a fháil. Tá sí faighte ag Jordan. Breathnaíonn sé suas. Ceann sé buailte ard ag Jordan. Uillinn ghéar. Tá sí sin ag breathnú go deas mar go bhfuil sí go deas. An-scór! Péire eatarthu arís. An pas sin trasna anois. Agus an-ruathar fós go deo anseo ag Darragh Neary. Tá sé bainte de, faighte ar ais ag Cathal Mannion. Casann Cathal, breathnaíonn sé, buaileann sé agus mar atá déanta go mion minic aige, cúilín eile. An-ruathar ansin ag Neary, fear an Chaisleáin Ghearr. Agus an píosa scil ansin ag Cathal Mannion.

Ag iarraidh a theacht amach anois agus coiscéim nó dhó sa mbreis glactha ansin, cheapfainn, ag Kieran Hanrahan is an tseilbh caillte. Tá sé ar ais anseo anois ag Cian Kenny, Cian Kenny. Tá Cian Kenny ag imirt go maith. Ronan Glennon agus poc sleasa den scoth, ceann mór millteach fada. Tá sí faighte ag Aaron Niland arís. Tá Aaron buailte leis an taobhlíne, tá sé chun tabhairt faoi agus sin scór iontach ó imreoir atá i mbarr a mhaitheasa anocht. Ceann faighte aige ón taobh eile anois ó thaobh na láimhe deise chomh maith. Tá sé ag éirí dorcha anseo agus tá sé ag éirí dorcha do Chill Chainnigh mar tá siad sé chúilín chun deiridh is tá siad ag imirt in aghaidh na gaoithe anseo. Conor Whelan ar ais go Cathal Mannion. Casann sé, breathnaíonn sé, buaileann sé agus scórálann sé. An-simplí nuair atá máistir i mbun na ceirde, agus is máistir é an fear seo. Rory Burke mar sin leis an bpoc sleasa. Tá sí sách ard, an bhfuil sí cruinn, tá sé go hálainn ag Rory Burke! Is é, bhuel, te cúl idir na foirne, cé a cheapfadh, eh? Sin mar atá, cé chun dheanfadh sí do Anchailfe teacht idir caite do Chorca? Richie Reid leis an bpoc saor, Richie ag dul isteach sa gcoirnéal. Faighte ag Darren Morrissey, caillte ag Darren Morrissey, Jordan Molloy istigh ann. Gaillimh ag iarraidh é sin a oibriú amach, níl sé sin ró-shlachtmhar. Faighte ag Cian Kenny arís, breathnaíonn Cian ar an sprioc agus is é Cian Kenny atá ag déanamh a thréan dícheall Cill Chainnigh a choinneáil sa gcluiche seo. Richie Reid ag dul trasna na páirce chomh fada le Aidan Tallis. Is trí ceithre phas gearr déanta ag Cill Chainnigh. Tá oibrithe amach do Jordan Molloy ach tá an tseilbh caillte ag Jordan Molloy arís. Is le Cathal Mannion, Cathal ag casadh bealach amháin, casadh bealach eile, ansin á bualadh thar an trasnán. Pádraic Mannion breathnaigh an méid ama atá aige. Is cosúil go bhfuil Cill Chainnigh éirithe as an gcoimhlint anseo ar chúis éicint. Anois Conor Whelan. Conor Whelan á bualadh agus tá scór faighte ag Conor Whelan. 30 cúilín aimsithe ag leaids na Gaillimhe. Buailte síos an taobh céanna. Ah, faighte go hálainn ansin ag Rabbitt. Tá sé tugtha isteach. Tá uillinn ghéar aige agus Jason Rabbitt thar an trasnán. Is breá le lucht leanta na Gaillimhe an leaid óg seo. É féin agus Aaron Niland faoi 20. An fheadóg dheireanach séidte agus tá gleadhradh tugtha ag Gaillimh do Chill Chainnigh anseo anocht.